Hey sister, tss, taimani ndizingothamangabe kodi?
musanayankhule chilichonse taimani kaye Kodi mesa inuyo ndi okwatira? Eh?
Ayiso, iweyo ukusokoneza. Mwina alipo amene ukumufanizira, koma ineyo sindinakwatirepo ndipo ndilibe mwana, ndilibenso banja ineyo. Koma ineyo nthawi ina yake ndinamva ndithu kuti Brian akukapanga ukwati ndipo ndikalekale ukhoza kukhalanso ndi mwana panopa iweyo.
Ayiso, khulupirira, ineyo sindinakwatirepo ndili single. Iwe, ndikwatira bwanji pamene mtsikana wokongola ngati iweyo sunakwatire, eh? Ndimadikirira iweyo ka. chabwino ine kukulola sivuto ndikungofunako umboni basi ndiye tiye kwanu tikafunse ah kwathu mm anthu onse kulibe achokapo muzi wonse maneba anga sungakapezeko munthu wina aliyense ena apita ku ukwati ena apita ku munda muzi wonse kulibe asala ndi agalu basi okay zisavute ndipatse nambala ya abusa ako ndifunse kenako chibwezi chiyamba tatipangeni like vidiyoyo podina batani limene limaoneka chonchi Ambuye akudalitseni pamene mukupitiriza kuonera vidiyo imeneyi.
ndipatse nambala ya abusa ako ndifunse kenako chibwenzi chiyamba aa ayi abusa anga foni alibe yagwera m'madzi zulo mene amapanga baptize anthu ujeni ubatizo mene amabatiza anthu zulo yagwera m'madzi foniyo komanso nambala yawo ndayiyiwala okay ndipatse ya akulu a mpingo aa akulu ampingo mm nawonso foni yawo yagwera m'madzi zulo mene mene ama, ama amaonerera ujeni ubatizo chimene chinachitika ndichonena kuti abusa akubatiza munthu nde foni inachoka mthumba mwawo ndikugwa pasi mona ndi akulu ampingo akuti "Ii, tipulumuse foni yawonso inagwera m'madzi mona M- mwanjira ina azikuluampingo onse mafoni awo agwera m'madzi zulo okay zisavute ndiye ndipase nambala ya wina aliyense wa ku church kwanu ndimufunse Ii, ase usandikumbuse nkhani imeneyo Apapa aliyese ku tchalichi kwathu foni yake yagwera m'madzi zulo chimene chinachitika nchonena kuti mene mafoni a akulu ampingoso anagwera m'madzi ngati ma membala eti anazifunsa kuti ah sopano ife nde tizitani nawo mafoniwa mwaona nde anangoponyeraso m'madziso mwaona chifukwa ngati kunali ngati kukhuzidwa eti kuti abusa foni yawo yapita akulu ampingo foni yawo yapita mwina chilipo chimene mzimu woyera afuna atani apange pa ubatizo umenewu nde basi ma- aliyese anangoponya mafoni m'madzi imene i- i- i- yasala ndeti ndi yangayi basi chifukwa chonena kuti sindinapite kukubatizoko eh, ine ndinali ku nyumba sindinapite ndi chifukwa chake foni yanga yakhala ngati kuti ndi imene yasala Mm, blenaki mayankho ako akundikayikitsa choncho bwenda kuvomera komano ndikamva china chilichonse chokhudzana ndi iweyo chokayikitsa chibwenzi chathu chithera pomwepo okay chabwino ineyo eti ndithokoze kuti watani wandivomera komano ndimafuna ndinene chonchi mudzi muno anthu samandifunira zabwino akhoza kuyamba kumakunamiza zina ndi zina kuti ah nakwatira chanchani eh uziwa kale munthu eti munthu ndi wovuta ndiye chimene tipange apapa tipanga madongosolo onena kuti tikwatirane mwachangu changu komano tipite kulumphi kulilongwe kunoko tichokeko wamva eti mudzi munomu anthu ambiri amandiziwa nde sangandikambire zabwino ayi after iwe ndi wokongola chanchani anthu akhoza kumapanga nsanje nde iweyo olapa pete iweyo unyamuke inenso ndinyamuke aliyense asatione ayi mawa tipange madongosolo onena kuti anytime tinyamuke tipite kuti tipite kulumphi tizikakhala kumeneko sikuti nyumba ingavute ayi nakhalako nthawi ina yake ndimagwirako ntchito tikapeza pena pake poti tikafikira eh tipange zimenezo adadi adadi amama andituma ati mukasambe aa taonaniso chimwana ichi kusokoneza kodi iwe ukuzatani kunoko wakuitana ndani amama andituma akuti munayiwala lingi yanu yaukwati iyi ndinayiwala lingi lingi yake iti eh? ndili ndi lingi ineyo ukwati wake utiwo ah, chimwana ichiso kodi iwe umakonda zosokoneza bwanji ndakuuza ulembe assignment ija ukamaliza uzigona nde ubweranso kunokoso Ah, ayiso ndi mwana wabwino iwe mwana iwe awa ndi ndani yako awawa ndi bambo anga ine ndi mwana wawo woyamba tsono ndi chani wanyamulacho ndi picture frame ya ukwati wa mama ndi adadi ah, wow nde munaonekatu bwino ta blenaki uyu mkazi wanu ee moni kwa mkazi wanuyo ine ndapita
kodi iwe wakuitana ndani umayenera ukhale kunyumba konkuja ndikupeze kumenekoko ndakuuza ndikupeza nde iwe ukandilondolanso kuno utanyamula chipicture frame he wachitsitsiranji pa khoma paja ah iwenso ndi wachibwana bwanji amene ujayo ndimakambirana naye kuti akhale nzanga eh? onena kuti ndizikagwirira naye ntchito limodzi ku ofesi andilembe ntchito ineyo iye uja mwanjira ina iye uja ndifuna akhale bwana wanga andilembe ntchito nde iweyo kundisokoneza basi Ah, si umapanga so zachibwana bwanji sono ukatero ndekuti ukauza amayi ako aja azidziwe nkhani zimenezi ah, ase
adadi adadi musalire inu mwamuna samalira komano amayi akowo anaganiza bwanji kukutuma kuti uyende wekha ukabwere kunoko eh? komanso amakulola uzinyamula picture frame chonchi ah, zosakhala bwino ka zimenezozo eh? Ha, iwe tipange chonchi tikakafika kunyumba ndikakukwapula komano osayerekeza kunena chifukwa chimene ndikukukwapulira eti fande kuti zikakhala nkhani zinaso uzikangolira basi zikathera pomwepo wawatu wawa mr shop speaker oh sorry mr shopkeeper zabwino yes yes munthu wamkulu mwasowa takulandirani mutigula chani uh, bwana inetu ndabwera pa shopu panu pano chimene ndikufuna ndichoti ndizitayisa nthawi basi kumacheza nanu komanso aliyense amene azibwera eti ndizimugulira katundu zimenezi ndikupanga chifukwa chonena kuti iyi akulu ndimayembekezera kuti ndikagulisa fodya ndipeza 150 yokha koma iyi ayi ndapeza 500 chakuti nde basi ndi ndi chimwemwe aliyense amene azibwera ndizimugulira katundu oh zomwe zinakusowesa aneni nde osamanga nyumba bwanji muchoke pa lenti paja iyi akulu inetu palenti sindizachoka chifukwa iyi akulu palenti eti ubwino wake ndionena kuti nyumba ikakubowa umatha kutuluka kukalowa nyumba ina pamene nyumbayo ngati ili yako nde ikayamba kukubowa basi umangokhala momwemo mpaka kaletu ayi ine palenti ndizakhalapo moyo wanga wonse koma akulu inu ndachibwana kwambiri eh? okay nde mwati mufuna muzigulira anthu yambani ndi ineyo ndigulireni aa koma akulu inu ndinu osekesa eti ah, mufuna mudye za mushopu yanu yomwe ah, okay anza bwinobwino ndikhoza kukugulirani okay tipange chonchi bwana ineyo ndi ndi zibwenzi ziwiri yasinta ndi josephine bwanji ndiwayitane abwere adzatenge katundu wa 5000 kwacha aliyense oh zibwenzi zanu mwa njira ina azilamu anga ah palibe kanthu muwapase katundu wa 50000 kwacha aliyense aziwe kuti inuyo ndinu weniweni eyetu ah, osadandaula ndili pompano eyi apo nde wayithatu m'bale zikatero ndi azindikona kwambiri koma chonde akazi anga komanso abusa asadziwe za nkhaniyi Osadandaula sindingaulure and kuti mwina ndingokuuza eti akazi ako aja ndi ine sitimalankhulana sikutinso tinayambana ayi basi timangodusana abusa ako aja sikutinso tinayambana koma basi timangodusana nde a sikuti ndingawauze osadandaula ndimasunga chinsisi okay nde apapa ndikwalembera ma text kuti abwere koma aliyense abwera mu nthawi yake yasinta abwera pano josephine after 30 minutes kuti iwo asadziwane udziwa kale eya aa osadandaula akulu alembereni basi abwere azatenge katundu aliyense mumpakirire katundu wa 50000 wina 50 wina 50 komanso mukhoza kungoyika 80000 wina katundu wa 80000 winanso 80000 basi aziwe kunena kuti inuyo mmacheza ndi anthu odziwika of course sikuti munditchula ayi angoona ngati kuti inuyo basi eyetu tapangani zimenezo
mbambande nde shopu ithatu imene ndi